Dorothy sadafe ndi ufiti koma Dina sadalankhulenso. Iye ndi ine tinkangoyang'anizana. Aliyense amawerenga maganizo a mnzake. Nthawi yomweyo Dina adayamba kulephera kupuma. Pakhosi pake padaotcha. Misonzi idayamba kutuluka. Ndidamupatsa kampango kuti ayipukute koma adakankha mkono wanga. Kampango kaja kadagwa pansi. Sindidakatole. Ndidayenera kuthetsa misonzi chifukwa sitikadatha kupitiriza kuima pamalopa. Anthu oyenda mumsewu ndi ena adali m'makonde a sitolo ndi nyumba zina adayamba kukhala ndi chidwi ndi ife. Nthawi yomweyo mtsikanayo adandiuza kuti nditenge msewu wopita kwa Balandiwo uja. Amati andipeza chifukwa poyamba amafuna kukaonana ndi mayi ake a Manali. Amafuna kuti amuuze zomwe adadabwa pa nthawi yomwe Namasaya adachingamira Nankhoma. Nditapeza msewuwo sindidapite patali ndipo ndidakhala pansi. Apa padali pafupi ndi nyumba yogona alendo ya atate a Dina. Nditaona chimanga chija tsitsi langa lidaimanso monga tsiku lija ndinkapita kwa Balandiwo koyamba. Pomwe ndidakhalapa padali pofulufutika kusonyeza kuti m'mbuyomo padakhalidwa. Nthawi yomweyo tsitsi langa lidaonjezera kuima kuja ndipo ndidanjenjemera ngati mphezi yoopsa yangonding'animira kumene. ndidadabwa mayi achokapo adatero dina uku akundiyang'ana modabwa pamene wakhalapo ndi pamene padakhala nankhoma kuyembekeza ema ndidamva thupi langa kuti zii ngati ndalumidwa ndi chisanu nanga nthawiyi nkuti ema ali kuti ndidamufunsa pa nthawi yomwe adatsekula kamwa kuti andiyankhe atate ake adatulukira pamalopa ndi ukali woopsa ili galimoto udziwa kuti ikakugunda sikusiyira moyo amene waononga mwana wanga ndi cholinga chomulepheretsa sukulu ndiweyo adandifunsa atate a dina ndi mphamvu uku nkhope yawo ikuoneka ngati ya munthu yemwe akufuna kupha mnzake dina adathawa nane ngati chiyabwe choopsedwa ndimathawa atate akewo amanditsata amafuna kuthana nane nthawi yomweyo ndidalowera mchimanga muja nkusokonekera cha momwemo nditafika kwa balandiwo ndidapeza anthu atawagwira atate anankhoma iwe mzungu wakudya nyama za wanthu tsiku ndi tsiku uona adatero atate anankhoma uku akuwayang'ana malume anankhoma mzungu uleka kukhala iwe munthu woti udali ndi ng'ombe ndikhale ine kuti dziko lithe adafunsa malume anankhoma uku udali mkangano omwe uja ndidausiya ndisadapite ku mfitizalimba atate anankhoma adapsa mtima wati chiyani ine zoyambana ndi munthu lero ayi masiku onse umafuna kuti tizingolongolola adatero malume anankhoma modandaula lero uona zokuda ndikuswa kukamwa kwako kodyerako atate anankhoma adakalipa kwambiri uku akumenya alamu awo makofi ankhoma tawasiyeni alamu anu mudzangowapha adatero munthu yemwe adalonjera anthu ochokera ku maula uja malume anankhoma adayamba kutuluka magazi mkamwa ndi mphuno momwe zammutu basi mukuganiza kuti mfiti ingafe idzifera chiyani ngati muli ndi nzeru mundisiye kuti ndigwire ntchito yanga adakuwa atate anankhoma tadikirani kaye adatero olonjera uja uku akuwagwira ankhoma ndisiyeni nalero ndikufuna kuti kuyambira lero mfitiyi indidziwe ufiti osalemera nawo adakalipa ankhoma uku akuwawaza alamu awo makofi ena ali ndi ndege ameneyo adakuwa mmodzi wa anyamata mgulu la anthu dzina lake adali kwachauname kuyambira lero usadzakweranso ndege yake adakuwa atate anankhoma ndi ukali uku ntchito yowawaza alamu awo ili mkati dzulo chabe koma lero mkulu nanu mdzibwezera musalole kuti ululu uzingokuchezetsani ngati mulibe mikono adakuwa kwachauname uku akuwayang'ana malume anankhoma malume anankhoma adadzukirira kuti ayimitsane nawo alamu awo nawo atate anankhoma poona kuti malumewo adali ndi mphamvu adayamba kuchirimika ndipo awiriwo adagubuduzana modetsa nkhawa mpaka pomwe padali mwalawo malume anankhoma amafuna kuchotsa mkono wa alamu awo omwe tsopano unkafuna kugwira pakhosi pawo koma kuti adzitero adalephera pamene padaponda mwendo wawo padali poterera atate anankhoma adangoti mwayi ndi omwewo malume anankhoma adagwetseredwa pamwala paja mutu wawo ndi umene udagwera pamene pachakunkhongo nthawi yomweyo malume anankhoma adakomoka dzuwa lidalowa malume anankhoma woyang'aniridwa pa mtima ndikuti zamoyo zidali kayakaya